an balima donso tv filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan nin ye emisiyɔn ye ni ale de ye kɛnɛya ani dɔnni o hokumu kɔnɔna na an wulila ka se an ka cɛba dɔ ma ni ale tɔgɔ de ye isif jakite kabako dɔnni tigilamɔgɔ dɔ don an bɛna an ka ɲininkali tɛnku a la bari mɛn dan o ye mɛn tigi la ye isif jakite salamu aleykum waaleykum salam somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen nba isif jakite an bɛna ɲininkali dɔw k'i la mhm. yalima e yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ mun ni mun de ma alhamdulilayi yanni k'o jaabi n bɛ n filɛlikɛ jama bɛɛ fo minnu kulo b'an na o ni minnu ɲɛ b'an na ne de isif jakite ka bɔ yirimajɔ funakɛni bɛ bobow lakuma ka kulokuron kulo dayɛlɛ ka nabaraw lataama funakɛni b'a to a siso kɔnɔna la ka mɔgɔw furakɛ faransi itali ɛsipaɲi diɲɛ jamana bɛɛ kan k'a sɔrɔ ji ma d'i ma nasi ma d'i ma sɛbɛn ma d'i ma tafo ma d'i ma funakɛni bɛ mɔgɔw kɛnɛya ni ala tɔgɔ ni ala ka jɛ ni ala ka yamaruya ye o isif jakite de fil'i kɔrɔ
ayiwa isif jakite an y'i ka baara dɔn o diyara an ye isif jakite an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ka nin dɔnniya in a sɔrɔla cogo di
bɔn o ɲininkali diyara n ye ɲɛnamaya kɔnɔna la bɛɛ n'i sɔnfɛn ni ala bolo ala ko k'an ka ɲumanw kɛ k'ale b'an sara n'i ye mun kɛ i bɛ sara o de la n'ale ye dadenni fɛrɛme i ye a bɛ daba yɛlɛ i ye ninnu ye dɔnni ye ala sɔn de don barisa ne bɛ ka baara min kɛ duwawu jaabi de don ka ala deli sisan mɔgɔw ka tɔɔrɔ la ala b'a nɔgɔya ka ala deli baganw ye ala b'u nɔgɔya ka ala deli mɔgɔw ye u ka haminako dogolen wɛrɛw la ala b'u nɔgɔya foyi t'o kɛ ni ala tɛ nin ye ala sɔn ne ka di jama barisa mɔgɔ ma ne nin dalu di ne ma bilayi ala ala sɔn don dɔnni ye fɛn dɔ ye a ma faamu dɔnni ye fitini ni bɛɛ n'i dɔnko don siga t'o la o faamuyara mɛ e ka nin dɔnniya baara in daminɛ wagati est ce que a mɛnna wa i donni a la a mɛnna kosɛbɛ bɔn o kuma kɔnɔna la n b'i jaabi ne ka dɔnni ko ma daminɛ bi dɛ barisa minnu tɛ ne dɔn a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko tilegan dere dere de fɛ dɔrɔn an nana don nin ko kɔnɔna la ka kɔlɔsiw ni fɛnw ta ka don an kan na k'an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ o tɛ depuis à bas âge ne bɛ kow dɔn ne bɛ ko wɛrɛw ɲɛdɔn dalu wɛrɛw bɛ ne bolo minnu ka girin nin bɛɛ ye sabu wɛrɛ bɛ ne bolo mun tɛ nin si ye barisa ne yɛrɛ fa ye dɔntigi ye ne fa ye seru jakite ye wasolon garu wasolon guna o tɛ dugu dogolen yɛrɛ wasolon kɔnɔ dalilu caman bɛ ne fa bolo en même temps ala yɛrɛ ye ne sɔn nin na a ma bali n na barisa n tɛ mɔgɔ ka sɔn ye n'o ye ala ka sɔn ye mais dalilu wɛrɛ bɛ n bolo sabu wɛrɛ bɛ n bolo mun tɛ nin fɛnɛ ne ka ko ma daminɛ bi dɛ barisa minnu t'a dɔn yɛrɛ a bɛ komi n'a fɔ k'i congora a kɔnɔ de n t'a ni fɛn ma f'i ye hali n'an sigilen b'a dɔn k'a fɔ an tɛ siran ko kɔnɔna la an tɛ jɔrɔ an tɛ tamakiya parce que hadamaden n'i bɛ nkalon de kan i bɛ siran n'i bɛ tiɲɛ kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka d'i ye i b'an wele an bɛ taa preuve kɛ et puis an bɛ ka baara minnu kɛ dibila baaraw tɛ o kɛnɛkan ko don n'i ko ko tiɲɛ t'a la i bɛ to i siso kɔnɔna la ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ mun ye 78 58 89 57 i bɛ furakɛ k'i to yen i bɛ mun don pase la o don kiredi la i ka ne isuf wele bilayi ala n bɛ i kɛnɛya k'i to yen siga t'o la kɛnɛkan ko don dɛ mhm. ka mɔgɔ lajɔ ba kelen k'a bɛɛ furakɛ dakurunya kelen pe ne isuf de b'a kɛ ne ye dugu kuturu furakɛ tile kelen wasolonkaw kulo bɛ n na don na nataw la an bɛna meeting kɛ an bɛna bɔ an bɛ taa sortie wɛrɛw la ka mɔgɔw furakɛ interquartiers la ka kɛnɛkan video bɔ mɔgɔw k'a ye parce que a ɲɛnamaya kɔnɔna la ko o ko bɛ yen k'a ka bon mɔgɔw hakili ma a kuma ka ca a sɔsɔli ka ca an de ko dɔnni ye tiɲɛ n tɛ se ka nin kɛ o ye tiɲɛ mais a tɛ se ka kɛ fiye fiye fiyewu e ma da ala ko la o ye kunfin kuma don o ye tiɲɛ n'o tɛ diɲɛ don o don i bɛ kuma kura mɛn an taw ye fɛn min ye ala sɔn de don c'est pour cela an b'an base kan an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ n'ala y'i sɔn dɔnni na yanni ala yɛrɛ k'i sɔn nin fɛnw na a b'i ja lamin fɔlɔ k'i dusu lamin k'i bila sira kan i bɛ na i b'a kɛ basa an filɛ tile min na ko bi lagosi cayara ko la an ma jigin mɔgɔ la fulomaniw cayara escroc cayara hali ne y'i sigi réseau sanfɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka na i k'u furakɛ telefɔni fɛ o bɛ bonya caman hakili ma ɲɛ ni ɲɛ o yɛrɛ kuma ka ca jango ko telefɔni fɛ barisa n'i ko ko telefɔni fɛ dɔrɔn u bɛ caman na paniquer ka sɔrɔ o tɛ ala bɛ fan bɛɛ fɛ dieu est omniprésent a bɛ fan bɛɛ fɛ en tant que ala bɛ baara in bɛɛ kɛ barisa an ka dɔnni ye mun ye i sɔnna o tɔɔrɔ bɛ wuli i ma sɔn tɔɔrɔ bɛ wuli o de ye dalilu ye dalu tɛ ka kɛ ko sobon propagande quoi k'a kɛ komi i b'i change la mɔgɔ la an ta t'o ye quoi nin ye kisɛ de bincogo t'a la dɛ
ayiwa o faamuyara o diyara n ye ne bɛ fɛ k'i ɲininka walima ni e, furakɛli kɛra telefɔni fɛ mhm. bana in mana nɔgɔya mhm. kɔfɛ a tigi ka bana tɛ wuli tugun wa barisa dɔw ma d'a la dɔw b'a fɔ de ko ee a yɔrɔnin na a bɛ nɔgɔya mais kɔfɛ bana kelen in bɛ tila ka wuli fɛ dɔw b'o fɔ yalima kumakan jumɛn de b'e bolo o ko in na eh, o diyara n ye an bɛ ala deli min kɛ a ka girin de n'a to an ka ala deli tɛ bana dɔrɔn an bɛ baara bɛɛ kɛ ni ala deli de an bɛ musoko baaraw kɛ n'a ye an bɛ garisɛgɛ baara kɛ n'a ye an bɛ denko baara kɛ n'a ye an bɛ fɛn bɛɛ baara kɛ n'a ye mais mɔgɔ si ka laɲini tɛ ka bana furakɛ ka bɔ mɔgɔ la k'a ka segin an t'o kɛ an ka laɲini t'o ye ala de b'a bɛɛ kɛ ɛ hali dɔgɔtɔrɔso la tuma dɔ la i bɛ furakɛli kɛ i bɛ segin ka don mais ni mɔgɔ bɛ sabuteli kɛ ou ka kow lagosi dɔrɔn bɛɛ b'i ta fɔ ntɔ bana bɛ wuli bilahi ne ye mɔgɔ furakɛ ka bɔ dilan kan dɛsɛlen dilan kan ka hali sini a b'a sen ka bɔ sugu taga siraw la an fana tɛ mɔgɔ dogolen koyi an filɛlikɛ jama caman b'a lajɛ u b'a dɔn k'a fɔ isu yɛrɛ mɔgɔ min barisa n'i ye baara kɛ kɛwale de don quoi kuma tɛ kuma nafa ka dɔgɔn an bɛ baara de kɛ ka kuma to yen ntɔ minnu b'a fɔ ko bana bɛ ban a bɛ segin bon o bɛɛ o fana bɛ ko ja quoi mais e m'a kɔrɔbɔ k'a la i t'a nkalon n'a tiɲɛ dɔn quoi k'i t'i sigi so kɔnɔna la dɔrɔn fuloma don escroc don kalabanci don mhm. an tɛmɛn'o niveau kan mhm. ni mɔgɔ ye kuma fɔ a kɔrɔbɔ fɔlɔ yanni k'a juger mhm. yanni ka na jurumu fu sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ e yɛrɛ kan tɔɔrɔ b'i ka sigiɲɔgɔn minnu kan n'i ye isu wele k'a passe o ma a tiɲɛ a bana ma ban a tɛ bɔ ne da dɛ an b'o de fɔ fana an bɛ baara min kɛ n'i y'an sutura ala kan'i sutura bilahi sutura baara tɛ et puis montage t'an taw ye dɛ an b'a fɔ cogo min na an b'a pratiquer ten de an bɛɛ kɔlɔsitigi tɛ se ka kɛ dɛ an bɛɛ mori tɛ se ka kɛ dɛ dugawu jaabi tɛ bɛɛ bolo nin ye fɛn min ye dɔnnikɛlaw b'a dɔn minnu bɛ dɔnni réseau kɔnɔ olu b'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ o karamɔgɔbaw de b'a dɔn parce que hadamaden i tɛ domaine min kɔnɔna la dɔrɔn ko dɔ bɛ yen o ka bon i ma i b'a ye dɔrɔn i b'a lagosi ntɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la mali la n'i ye nin dalilu d'u ma yan u b'a fɔ k'olu ye kira ye u bɛ kira nkalon d'u yɛrɛ la mais an m'a fɔ k'an ye kira ye mais n'i ni ala man di a tɛ kɛ bilahi ala tɛ bɛɛ ala mago tɛ bɛɛ dala kuma la n'i ni ala man di i tɛ se ka i to yan ka mɔgɔ wɛrɛ furakɛ faransi i tɛ se ka dugawu kɛ mɔgɔ ye sisan sa ka jaabi dalilu kɔfɛ barika de bɛ dalilu b'i bolo cogo o cogo ni barika t'a la a tɛ taa siga t'o la o ye tiɲɛ ye c'est pour cela an b'a fɔ dɔnnikɛlaw ye an b'an ka dɔnniw kɔnɔna la an ka barikaw fana ɲini ka fara kan ala ka ɲaga d'an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ala k'i bolo mɛn i ka baara la halisa an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna halisa an ni an ka kabako dɔnni tigilamɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ka kuma minnu fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye video in sɔrɔ i k'i jija k'a partager ka tila k'a aimer mhm. bari nin ɲɔgɔnna man ca nin ɲɔgɔnna sɔrɔ man ca isufu n bɛ ɲininkali yɔrɔ k'i la mhm. yalima e ye bɔliw kɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔw la i ka baarako in na wa
alhamdulila n ye bɔli caman kɛ n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ye ni ala ye sɔn dɔnni na i b'a daminɛ i ka sigida la k'a daminɛ kabila la k'a kɛ jamana ye ka sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ ka kɛ international ye ne ye bɔli caman kɛ n bɛ taa wasolon yan fanw fɛ tuma dɔ la n bɛ bɔ n yɛrɛ la ka don sigidaw kɔnɔna la ka mɔgɔw furakɛ mais n ma taa jamana wɛrɛw kɔfɛ barisa yanni ne ka taa yen ne bɛ n sigilen to yan ka olu kɛnɛya ka sɔrɔ an ɲɛ ma kɛ naani ye o de ne ka bɔli sumaya parce que ne ka dalilu ye fɛn min ye international don i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛnɛya bɛ i sɔrɔ yen ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye ntɔ n'o tun tɛ ko kɛnɛ kan ko ɲɛ ni ɲɛw don a b'a sɔrɔ an ye jamana bɛɛ yaala barisa bilahi faransaw bɛ na ne nɔfɛ yan italiyɛnw bɛ na mɔgɔ sugu bɛɛ i t'i miiri o mɔgɔ la minnu dɔ tɛ na ne sɛgɛrɛ yan an bɛ dugawu minnu kɛ mɔgɔ ye a bɛ jaabi ka sɔrɔ hali furakɛli dɔrɔn tɛ o de y'a to an bɛ bɔli sumaya n'a sɔrɔ baara don k'a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma wuli ka n'i fɛ yen yan y'a sɔrɔ ne ka du falen don jama la caman b'u cɛ ka na k'a fɔ k'u bɛ na ne fɛ n to so ne de ko an nana lafiya de kama an nana danfɛnw lafiyali de kama lafiya ye mun ye e bɛ mɔti ou bien e bɛ segu e bɛ seware pase yɛrɛ ye problème ye mais tɔɔrɔ b'i kan ni i to so kɔnɔ yen i ka weleli kɛ ne bɛ ala deli ala b'i nɔgɔya k'i to i siso kɔnɔna la o de y'a kabakoma yɔrɔ ye n tɔ caman bɛ yen furakɛli bɛ kɛ ɲɛ ni ɲɛw dɔw bɛ yiriw don mɔgɔ ye dɔw bɛ daga yɔrɔ don mɔgɔ ye mais an ta ye diferansi ye mun ye diɲɛ fan tan naani bɛɛ bi la hali makankaw bɛ an wele yan arabie saoudite olu b'an wele yan ni ala ni kira cɛ an bɛ tɔɔrɔ b'u kan k'u to yen maliyɛn minnu bɛ yen u tulo b'an na italiyɛnw tulo b'an na faransɛw tulo b'an na n tɔ ne yɛrɛ bɛ emisiyɔn kɛ réseau kan en direct parce que ne bɛ bila direct la mɔgɔw bɛ weleli kɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ an bɛ numéro afficher u b'a lajɛ k'a fɔ montage tɛ u bɛ weleli kɛ propagande tɛ u bɛ weleli kɛ hmm. n'ala sɔnna an bɛna bɔ an bɛna taa jamana wɛrɛw la parce que a caman b'a demander k'an ka taa tournée kɛ ivoire sénégal burkina ni yɔrɔ wɛrɛw la mais bamakɔ dafɛla ninnu i ye yɔrɔ caman kɛ olu la voilà alhamdulila ne tɛ mɔgɔ dogolen ye quoi i y'a ye an ka bɔli ma ca n bɛ k'o de fɔ an ka bɔli ma ca mun na parce que an bɛ se k'an to yan ka kɛnɛya kɛ yen o de y'an ka ta ne y'i to yen ka weleli kɛ e bɛ furakɛ k'i to yen n'o tɛ diɲɛ yɔrɔ yɛrɛ y'i jaabi ne wele i bɛ taa kɔrɔbɔli sira fɛ an b'a pratiquer kɛnɛ kan ne bɛ mɔgɔ ba kelen najɔ bɛɛ b'i ta minɛ minnu ta ye kunkolo b'u kunkolo minɛ minnu ɲinw b'u degun b'u ɲinw minɛ minnu tulo yɛrɛ ma b'u tulo minɛ minnu ɲɛw tɛ sɔn b'u ɲɛw minɛ ne bɛ ala deli o yɔrɔ bɛɛ bɛɛ b'u ta bila a bɛɛ bɛ nɔgɔya ɲɔgɔn fɛ don nataw la fana a imagew bɛ na an bɛna bɔ an bɛ taa quartier la an bɛ taa sigidaw la comme maliyɛn fana filɛ n'i ye kuma dɔw fɔ tant qu'i ma kɛnɛkan video fana yir'u la u tɛ a faamu n'o tɛ ne ka kɛnɛkan video dɔw bɛ facebook sanfɛ caman bɛ youtube sanfɛ banako ta fana est ce que a bɛ a kɛ ni yiri ya yiri i bɛ a furakɛliw kɛ ni yiri ya bon yiri ye naturel de bɛɛ bɛnna yiriko kan dɔnni dɔw bɛ yen i ye mori ye o i ye soma ye o b'olu kɛ quoi olu ye yiriko de yiriko dɔnni don ne bɛ yiri dɔn n'o de f'i ye n ko ne ka dɔnni ko tɛ tilekan tilekan dere dere dɔnni ye ne bɛ yiri caman dɔn yiri bɛ yiri la ne n'o fɔ e yɛrɛ n'e y'i ko a la diɲɛ b'i tɔgɔ fɔ o fura tɛ mɔgɔ bolo ayi yiri bɛ yiri la ne n'o bɔ ka d'e ma n'i wusu a la yanni diɲɛ wuli cɛ i tɛ kɔli hali ni baara ma kɛ i b'i ta sɔrɔ yiriko yiriko nkalon t'a la dɛ i t'a dɔn de parce que a caman bɛ yiri dɔn wari bɛ sɔrɔ min na dɔrɔn maliyɛnw caman bɛ don o la caman bɛ don yiriko ni fɛnw na moriya ni fɛnw na ka sɔrɔ dalu t'u bolo yɛrɛ lagosi tɛ dɛ caman bɛ don yiriko yɛrɛ la u tɛ yiri yɛrɛ dɔn yiri bɛ yiri la e bɛ fɛ ka i ka ɲɛnamaya labɔ e bɛ ko a la su fɛ yanni diɲɛ wuli cɛ i dawula i tɛ dawula sɔrɔ i tɛ tɔgɔ sɔrɔ i tɛ manja sɔrɔ bɛɛ t'o dɔn yiriko la a bɛ fɔ ko yiriko caman bɛ taa ko ten k'a sɔrɔ u ma yiri yɛrɛ ɲini k'a dɔn fɔlɔ e bɛ fɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ yiri min na e bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ yiri min na e bɛ fɛ ka yelen sɔrɔ yiri min na e bɛ fɛ ka manja sɔrɔ yiri min na n'e taara o ko su fɛ e ka ko bɛ bɔ dibi la cogo di a man nɔgɔn yanni diɲɛ wuli cɛ o tɛ bɔ dibi la o tɛ kɛ yanni i ka siran mɔgɔ ɲɛ fɔlɔ siran ala ɲɛ n'i ka mɔgɔ ɲɛ bɛnna min ma k'a sɔrɔ musirikuya tɛ a kɛ ala de b'a jaabi bolo parce que ala tɛ fugari fɛ a t'o fɛ ayi ala k'a ɲa k'a d'an ma n'o tɛ yiriko filɛ mhm. ne bɛ k'o de f'i ye n ko dɔnni wɛrɛw bɛ ne bolo minnu ka girin ni dalu wɛrɛw bɛ ne bolo minnu ka girin ni kɛnɛya ni furakɛli ye dɛ n b'o de f'i ye n ko du bɛ yen dudadu bɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ du kɔfɛ o de ye dɔnni ye dɔnni n ye kuma f'i ye fɔlɔ n ko dɔnni ye fitinin de hadamaden t'a bɛɛ dɔn dɛ an bɛ fitinin min dɔn an ma jɔ o la dɛ n'o tɛ hali dɔw bɛ ne wele o k'a fɔ k'u b'i bagabaga i bɛ ka baara min kɛ nin dabila nin fɛn dabila n'i ye jɔni sirantɔ ye dɔrɔn i tɛ ɲuman de kan quoi ou bien dɔnni min b'i bolo i yɛrɛ ma d'a la quoi n tɔ hali ni fɛn ma f'i b'a dɔn ko siran tɛ yen hali n'i y'a ɲɛ i b'a dɔn ko siran t'an dusu la an wolodon yɛrɛ siran tun tɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu denko problème b'olu la dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ka taga kɔfɛ o de ka di olu ye mais u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ diplɔmu b'u bolo mhm. mais baara t'u bolo u ka diplɔmuw dalen b'u bolo so mais u t'a dɔn u bɛna baara sɔrɔ cogoya min na dɔw yɛrɛ bɛ baara ɲini ka dɛsɛ u tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la yalima e bɛ se ka solution dɔ sɔrɔ o kamanagan mɔgɔ ninnu na o tɛ baasi ye
diɲɛ ko bɛɛ waati de ni ala ye dadenni fɛrɛme ye a bɛ daba yɛlɛ ye ala ka jɔn foyi tɛ ko lajarabi tɛ mun kan aucun homme est parfait mɔgɔ si tɛ ko degun dɔ t'i kan bɛɛ n'i ka degun cogo de don an bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye u ka haminakow la tɛlike ye papiye ko minnu fɔ an bɛ dugawu kɛ papiye ko la an bɛ sarakaw bɔ ala b'a jaabi baara wɛrɛw bɛ yen olu ye dibila baaraw ye an b'olu fana kɛ mɔgɔw ye a ma se o bɛɛ ka fɔ dɔw yɛrɛ b'i wele ko n'a sɔrɔ e bɛ dɔnni b'i bolo k'i ka ko k'u la u k'a ye k'i kana olu kɛnɛ dɛ k'i ka olu kɔrɔ dɔrɔn olu k'a faamu ne tɛ kuma mais n'i ko ko ka ko i la an b'an to an siso kɔnɔ k'a fɔ ko ko du bɛ duda du bɛ a bila i kunna mɔgɔ min bɛ se k'a sigilen to yan ka kɛnɛya d'i ma yɔrɔ wɛrɛ da la k'a fɔ ko ko wɛrɛ bɛ o la parce que dɔw ma da hali dabali la n'i ko dɔ ma e cɛ dabali tɛ tiɲɛ ne dabali ye tiɲɛ a kɛnɛ kɛ o tɛ fɔ bɛɛ ma dabali bɛ yen dɛ mais jɔn adamaden yɛrɛ de n'i yɛrɛ makoto i bɛ makoto foyi tɛ sabali bɔ an ka sabali dɔrɔn n tɔ dɔnni bɛ yen dɔnnibagaw bɛ mali la caman mais kumakɛla de cayara ni baarakɛbaaw ye ala ka ɲaga d'an ma amina yarabi ala k'i yɛrɛ bolo mɛn i ka baara la amina yarabi n bɛ fɛ ka ɲininkali yɔrɔ k'i la mhm. dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko fura de kɛr'u kɔnɔ quoi ko kɛnkɔnɔ de kɛr'u la quoi mhm. yalima e bɛ se ka solution dɔ sɔrɔ o tigilamɔgɔw fana na ko fura de kɛlen n'u kɔnɔ o de bɛ k'a to u tɛ ka se ka kɛ fɛn ye o de bɛ k'a to bana bilalen n'u la quoi ne bɛ ka mun f'i ye mhm.
an bɛ ala deli min kɛ a bɛ dabali tiɲɛ barisa i b'a sɔrɔ hali u bɛ dɔw dabali k'u daw minɛ o la mhm. bobo tɛ dɛ dabali bobo de don parce que u bɛ kuma ka kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ kuma u da bɛ bali ka minɛ o la ne bɛ ala deli k'i kan bilahi da bɛ labila

ne b'a ne bɛ ala deli ala b'a bɛɛ tigɛ siri ni dabalijugu bɛɛ parce que baara bɛɛ n'a fɛnw na an bɛ hali jinɛw furakɛ o i b'a sɔrɔ kunnafɛn bɛ mɔgɔw la diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ u t'a dɔn u bɛna a solutionner cogo min na mais ni ne ko k'i y'i kunkolo minɛ o y'o bannen o kunnafɛn o b'a yɛrɛ ɲini parce que baara dɔ bɛ yen an bɛ saga dɔ ɲini k'o don a n'a tɔɔrɔ cɛ mɔgɔ min bɛ baara dɔw kɛ a tɛ bɛn f'i ka saraka dɔw bɔ c'est pour cela an bɛ dɔw demander saga la u ka na ni sagaw ye an b'ala deli kɛ ni kunnafɛnw gɛnna parce que olu tɛ gɛn olu bɛ nɛgɛn de mhm. kunnafɛn bɛ mɔgɔ min na a tɛ gɛn mhm. i b'a nɛgɛn de k'a gɛn k'a bila ka taa fɛn wɛrɛ fɛ i bɛ bagan dɔ de deli a cɛ o n'a delili tɔ na tɛ kelen ye o de y'a deli tɔ n'o tɛ n'i ye kunnafɛn gɛn n'i ye kunnafɛn gɛn o y'a kɛlɛlama de ye n'a y'i jɛ a t'i den to yen ou a t'i kabila dɔ to yen a bɛ don dɔ la i yɛrɛ n'i ka mɔgɔ dɔ a bɛ don o la c'est pour cela an bɛ baganw ni fɛnw de ɲini ka don a n'a tɔɔrɔ cɛ hali n'u ma se ka don an somɔgɔw la u ka don bagan in na a bɛ taa parce que bagan bagan faga in kun de ye o ye bagan faga in kun de ye waati bɛɛ lajɛlen an bɛ sagaw san an yɛrɛ k'a faga parce que an bɛ ka baara minnu kɛ kɔlɔlɔ minnu b'a kɔrɔ olu bɛ se ka bɔ kunnafɛnw tɛ furakɛ ten dɛ mɔgɔ t'i kɛ baara kan ten c'est pour cela dɔw ka bana ka gɛlɛn yɛrɛ an b'a fɔ u ka na ni saga ye an b'a ɲini ala fɛ ka saga don a n'a tɔɔrɔ cɛ ala b'a nɔgɔya a bɛ ten o cogo la donc kunnafɛn kɛlen don ka minnu ka furuko bali a n'a kɛlen don ka minnu ka denko bali a kɛlen bɛ ka dɔw ka adamadenya yɛrɛ tiɲɛ k'a kɛ i b'a fɔ k'a bɛn'u bɔ mɔgɔya la bon furuko ni denko yɔrɔ an b'a faamu kunnafɛn i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen kunnafɛn b'u la hali ni cɛ bɔra u nɔfɛ dɔrɔn u ka ko ɲɛlen a bɛ tiɲɛ mɔgɔ t'a dɔn a bɛ tiɲɛ cogo min na kunnafɛn ka baara don kunnafɛn b'a kɛ dɔw fana ta ye ban ye dɔw fana ta ye waati se bɛɛ m'o de faamu quoi dɔw fɛ dɔrɔn ni furu ma ɲɛ dɔrɔn kunnafɛn nɔ tɛ dɛ dɔw bɛ foyi foyi t'u la mais u mana don ko min na a bɛ tiɲɛ o ye siri ye o ye dabali o ye siri yɛrɛ o kan a bɛɛ tɛ kunnafɛn parce que dɔw mana fɛn dɔn dɔrɔn u b'a ko kunnafɛn b'u la ka sɔrɔ kunnafɛn tɛ mais n'a ye ala deli k'u ye ala ta kɔfɛ ala bɛ sɔn furu bɛ kɛ dɔw fana ka denko bɛ gɛlɛya olu ye lajarabi yɔrɔw ye daga tɛ hali n'i ye fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ daga ye ala mago bɛ waati min na n'o ma s'i bolo tɛ den sɔrɔ la o mais limana de tɛ bɛɛ la i b'a sɔrɔ e bɛ ka den ɲini ala fɛ n'i y'a ye ala banna k'a d'i ma i b'a sɔrɔ tin yɔrɔ ou bien e, e, e, fɛn yɔrɔ a bɛ hakɛ to bange yɔrɔ mhm. dɔw tɛ bɔ a la o bɛ gɛlɛya dɔw ma o tɛ bɔ a la mais ala de b'a dɔn k'a fɔ degun b'e kan o waati la i ma se a ye ou bien n b'i jɛ na parce que kɔlɔlɔ dɔ b'a kɔfɛ fɔlɔ n'o kɔlɔlɔ banna ala bɛ den d'i ma fɛn min ka gɛlɛn ɲɛnama kɔnɔ dɔrɔn kan'i jigi latigɛ ala la ala bɛ se ka jɔn sɔn waati bɛɛ lajɛlen i mago bɛ fɛn min na mais n'i y'i dusukun dayɛlɛ k'i ŋaniya kɛ kelen n'i y'ala deli fɛn o fɛn na a b'a kɛ parce que kelen an tɛ bin mɔgɔ kan an tɛ mɔgɔ juguya an tɛ mɔgɔ hasidiya an tɛ mɔgɔ kɔniya n'an ye fɛn min ɲini ala fɛ fɛnɛ ala b'a kɛ barisa caman b'a fɔ e bɛ se nin bɛɛ la ni daluya nin b'e bolo ni sababu b'e bolo e yɛrɛ bɛ cogo di dɔw ye moriya ni somaya kɛ V8 bɛ n bolo du fila bɛ n bolo fɛn bɛ n bolo o tɛ o fɛnkɛ mun bɛ se ka lakale fɛnkɛ mun ye kɛnɛkan kow ye o nɔntɛ waritigi joli bɛ miliyardɛri joli bɛ mali la mori tɛ soma tɛ o mobili t'u bolo yɛrɛ dɔnnifin dɔnnifin tigilamɔgɔ bɛ yen u bɛ village la u bɛ wasolo u dɔnnen don mais hali nɛgɛso ɲuman t'a dɔw bolo u bɛ taa foro la u senna u bɛ sigi foro la o fɛn na mais n'i y'a k'u la u bɛ kabako da i kan o ka ca daluya ni wari ko ni fɛnw u y'a u y'a ɲagami de fɛn suguya kelen tɛ dɛ wari bɛ n bolo o ni ye dalutigi o ni ye sababutigi o tɛ kelen mais ni dalu kɔni b'i bolo ko sɛbɛlama fɛnɛ don a bɛ ye i kɛcogo la a bɛ ye i ɲɛna la a bɛ y'i ka ko la k'o tɛ k'a fɔ ko nafolobaw ye luxe ko tɛ dɛ a bɛ y'i la ɛ ne bɛ ka baara minnu kɛ mɔgɔ bɛ ka ne tɔgɔ fɔ yɔrɔ wɛrɛw n'i ma fɛn kɛ fɛn bɛ f'i ya fɛn tɛ fɔ han a bɛ ten de mais ma fɛn kɛ k'i sigi kumaba fɔ la ou bien V8 bɛ n bolo ou bien nin bɛ n bolo o tɛ o caman de bɛ olu bɛ nafolo sɔrɔ ka waribaw sɔrɔ ka sɔrɔ dɔnni tɛ o ɛ waritigi joli bɛ mali la a ka ca dɛ o bɛɛ ye mori ni soma ye ayi ala k'a ɲaga d'a ma amina yarabi n bɛna ɲininkali yɔrɔ k'i la mhm. ni mɔgɔ min b'a fɛ mhm. ka bɔ a ka yɔrɔ la ka na e ka yɔrɔ la a b'i ka yɔrɔ dɔn cogo di alhamdulilayi ne tɛ mɔgɔ dogolen n'i sera yirimajɔ poste kɔrɔ la n'i ye yirimajɔ sugu ta n'i tɛmɛn'o la poste kɔrɔ min bɛ yanni k'i se wara ka sira fara ma station shell dɔ b'i gauche fɛ n'i ye i jɔ yen ka weleli kɛ mɔgɔ bɛ t'i kunbɛn ka weleli kɛ i n'a fɔ a tigi bɛ se ka weleli kɛ nimoro jumɛn de la ne ka nɛgɛjuru sira ye 78 58 89 57 o y'i ka orange o ye n ka orange barisa numéro personnel kelen de bɛ n bolo dɔw b'a fɔ i ye numéro bila ou n y'i wele i tɛ sɔrɔla ou i bɛ ka numéro falen falen numéro kelen bɛ ɲɛnabɔli kɛ o e b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka kuma minnu fɔ nkalon t'a la numéro kelen o bɛ wasa kɛ o mɔgɔ b'i wele i bɛ sɔrɔ barisa an bɛ ka kuma minnu fɔ minnu t'a ɲɛdɔn dɔw yɛrɛ bɛ baga ne ma ka ne bipe k'a lajɛ kuma min bɛ ka bɔ ne da est ce que nin tigi ka nimoro bɛ don wa parce que ne de ko a ye na kɔrɔbɔli kɛ yanni ka sɔsɔliba la kɔrɔbɔli kɛ dɔrɔn i k'a lajɛ kuma min bɛ ka fɔ a nkalon n'a tiɲɛ a jaabi b'e de bolo dɛ ɛ mun b'a dɔnnikɛla min b'a fɔ k'a ye kɔrɔbɔli kɛ an k'a lajɛ sisan sisan ka a dɔn ni sisan nɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ e, dɔ yɛrɛ kɛ ni ne da ma s'o ma n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna an ka o dɔn i ka dɔnni ta fanfɛla la. bon alhamdulilayi an bɛ baara bɛɛ kɛ. min tɛ musirikuya ye n'i nana kɔni k'a fɔ ko an ka dɔ dabali ka d'i ma ou bien an ka dɔgɔ ta tiɲɛ ka d'i ma an bɛ baara min kɔnɔna na o n'o tɛ bɛn diɲɛ ko o ko n'i b'a la i muɲu k'i sabali don dɔ i ka tile bɛ bɔ n'o tɛ bi ma ne bila n ta la dɛ an b'a fɔ an filɛlikɛ jamaw ye hakɛto bɛ kuma in kɔnɔna la n'an donna min gasi la o ka hakɛ to an ye denmisɛnnin fitinin ye o tɛ siran o tɛ fugariya yɛrɛ majigi de bɛ se fɛn bɛɛ la quoi hadamaden n'i y'i majigi i b'i sago sɔrɔ o de y'a to an bɛ hakɛto ɲini hali n'an taara dugu la n'an taara villagew la yanni an ka baaraw daminɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ dugutigiw fɛ ka hakɛto ɲini kɛ alimamuw fɛ parce que an bɛ baara minnu kɛ a kɔlɔlɔ ka bon kuma dɔ la a kɔlɔlɔ ka bon mais minnu m'a faamu u b'a fɔ ee fulumani dɔ donna dugu kɔnɔ kalabanci dɔ donna dugu kɔnɔ c'est pour cela k'o kuma bɛɛ éviter kabako yira u yɛrɛ la u ka u yɛrɛ ɲɛna u ni dugutigiw k'a pratiquer ka sɔrɔ ka dugudenw wele k'u labɔ u bɛ na an bɛ baara nin kɛ kumakan laban bɛ ne fɛ yanni ka mɔgɔw lagosi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de bɛ diɲɛ diya o de ye ne ka kuma laban ye o diyara n ye an balima donso tv filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka nin émission ye ni ale ye kɛnɛya ani dɔnni ye an b'a kuncɛ yan bi an b'a fɔ ala ka wagati